poganizira kwambiri makasitomala athu mu nyengo ino yovuta zachuma mitengo yatsopano yokwerera basi ili motere mtunda wapakati pa Blantyre ndi Lilongwe

20,000 kwacha ndipo return ticket ndi 45,000 kwacha katundu wanu yense tumizani pa Khweze courier yachangu amakafika tsiku lomwelo ngati mwatumiza mwamsanga nambala yathu ndi 0886 780 355 tikakambatu za basi kwathu kuno ndiye ndi Khweze basi chifukwa Khweze ndiye basiyo

aa kalatayi inachoka kumudzi ku malawi obwande mukuti chani tsopano kuchokera ku Nyasalandeko okondeka dodolido chawango muli bwanji anzathu uko kumeneko Ife kuno kwanu ayi ndithu moyo amwene tikusuntha basi. Kupitabe chitsogolo achimwene. Mwezi wa ma love uja ndi umenewu pang'ono ndi pang'ono ukuoneka kuti ukusuntha. Munthune mundilole tsiku la lero ndipereke ulemu kumwamba chifukwa kundilolanso kuti ndikapeze nthawi yokulemberani kalata inuyo achimwene anga okondeka. Ndimakambatu kuti zinthu amwene sizikumafunika chizolowezi kuti iyayi kumacha komanso kumada, iyayi, zimatengera wammwambayo kuvomereza kuti eya, lero alowelinso Obwande asa adzuke ndi moyo. Komanso mwapaderadera ndiyamikire kwambiri bus zimene zatigwira dzanja kwa dzilumika 7 tsopano, bus za Khweze, zakhala zikutigulira sitampa kwa dzaka 7 tsopano, taombani mmanja amwene! Komanso zakhala zikutumikira Amalawi kwathu kuno mzaka zonsezi, bus zopanda chipongwe, zoyenda bwino, Zokhazi zodalilika amwene pakadali pano mtunda wapakati pa Blantyre, Mangochi, Lilongwe, Mzuzu komanso Nkhata Bay aah munthu sungayang'anenso kwina ayi ndi ku Khweze kokha tu basi. Ndale zathu kuno ku Nyasaland zikuoneka kuti zikubwelera bwelera komwe kuja kwa kale kale kuja amwene. Nthawi ina yake ndimakumbukira bwino lomwe kwa nthawi yayitali ndithu takhala tikumakamba kuti tufunitsisa zinthu zitasintha kwathu kuno. Nazonso ndale zathu machitidwe ake atasintha, koma zikuoneka kuti mm, ayi ndithu, zosintha ndale kwathu kuno mwina mwake zakhala zovuta amwene. Pamene umadzangoona ngati mwina mwake zinthu zikhoza kusintha, ndi pamenenso zinthu zake zimakhala chimodzimodzi. Ndikudziwa mukufuna kudziwa kuti kodi nchifukwa chani Obwande mwalankhula choncho? Ayitu, basi ndimangolingalira za anyamata ampingo amene tsopano ayambanso kumera mphamvu kwambiri, ngati mmene zakhala zikukhalira m'mbuyomu. Inu mumakumbukira bwino lomwe, mmene chiswe nthawi ija ya alidzi chinkachitira amwene. Munthu akapanga masweswe, kuchitira mbumba ya alidzi, amakwidzingidwa nyakula, kumapita naye mudzi wonse, anthu onse amuonetsetsa ameneyo ndi amene akuzunza mbumba ya alidzi. Ndimakumbukira nthawi ina yake ine ndi namagetse wangayu titangolowa kumene m'banja, umati ukangoyerekeza kutukula mkono kuti mwina mwake umuphunzitse chikhalidwe namagetseyu ndiye amathamanga nthawi yomweyo kwa atcheyamani kukanena kuti ubwande ukutu uku ndi mamuna wankhaza kwambiri omenya mkazi ndiye ngati sipamatenganso nthawi ayitu m'kanthawi kochepa amwene chimatulukira chiswe bambo ino chili m'mabuluku a satana okhala ndi mzere wakuda komanso malaya ofira amadza kuponda ndi jombo pamimbapa kwinaku akukalipa ndani akufuna kumazunza mbumba ya abwana watha mantha eti kapoli wachabechabe iwe bololo ndiye kunali nkhani za makada chimwene anyamata amakakamiza olo Yesu khadi ali nayo ndiye kunali chamwaka chimwene azibambo amakhala ali photchophotcho m'mabango kuthawa chamwaka ukangopezeka umadziwanso kuti koma kudi he ndapalamuladi mavu nkhomola pachisa mwamva ino anyamata a mpingo anali woopsa kwambiri zinthu zinadzasintha Kutabwera ndale zatsopano za zipani zambiri, malume Chempando nawonso kubwera ndi gulu lawo la anyamata, ma YD. Eee! Nawonso anavuta koopsa. Iwo nde chilichonse chinali m'manja mwawo. Iwo zosunga mwambo ayi ndithu, analibe nazo ntchito yi. Akafuna kukusaka sikuti amapanga zocheza ayi, zimakhala zenizeni amwene. Ma YD anali ndi mphamvu kuposa ma Pholisa. Amatha kupita ku Pholisa, kukatulutsitsa munthu m'chitokosi, e inu mutulutse ameneyo shut up ndinu okwanira tambala eti mapolisi samatengedwanso ngati anthu achimwene amatha kumenya mkulu wa polisi pa gulu kumumenya judo kachipewa kaphala kaja kamvekere waka kugwera chakuteroko A- amatha kulamula kuti uje wa m'bomamu sitikumufunayi asamuke lero lomwe Amasamukadi dzuwa lisanalowe. Zinthu zinasintha. Kunabwera chitsulo cha njanji. Nawonso anabwera nawo anyamata otumbwa kwabasi, anyamata azikwanje, anyamata amene amaopseza kuti winanso asati mfweeyi timudzadzada. Nawonso akafuna kumusaka munthu amene akupanga zosemphana ndi zimene abwana akufuna, ndiye amamusakadi. Iwo ndiye adalowa paliponse, ngakhale kuti mapholisa ako adaliko anyamata amwene amene amatha kumachita zinthu anthu osadziwa kuti zinthu zikukhala bwanji. Lero lino anthu ngati mwana wa uja wophunzira kusukulu ya zaukachenjede uja ankalimbana ndi munthu wamkulu uja adaphedwa. Nkhani zake mpakana pano palibe amene amakwanitsa kuzilondoloza. Anthu tidangovomereza amwene. Kunaphedwa anthu ena ake, imfa zawo kufufuza kwake mpakana pano kumakhala kovuta. Anyamata analipo komanso amagwiritsidwa ntchito molakwika amwene mpakana achinyamata ena adayamba kupanga zawo zawo zodziwa okha cha ku mzuzu uku munthu wamkulu ndi anyamata ake anawathira machaka anyamata 21 anaphedwa tsiku limodzi ndithu mpakana pano amene adachita zimene zija samadziwika kuti adali ndani anyamata amene mwina mwake adakanika kuzitolera anali ama mwina mwake nthawi adalibe yokhazikika nkutheka nawonso akanatizunza koma iwo adali dziwomba basi kuba ndalama basi kumathamangathamanga nazo ali phee ku mabuti a galimoto ndalama zidabowoka osati seweroyi kenaka bulazi mmerikano nawonso ndiye anabwera ndi anyamata awo ee anyamata amene adaperekanso makofi osati seweroyi anyamata amene dziko lidali m'manja mwawo Galimoto zawo zimangoyenda basi opanda pepala lililonse la pamsewu. Pepala lokhalo lovomerezeka adali malemba okuti Ana a Dad, basi! Kapena kansalu ka mtambomtambo konjatidwa kutsogolo kwa galimoti, basitu! Mapolisi akaimitsa kuti, Heyi, taimani! Akangodziwa kuti ndi ana a munthu wamkulu, a Dad! Basitu, kunali kupereka sawatcha. Dusani bwana dusani. Dziko lanu ili. Enafe ndi akilimani tangobwera nawo basi. Amwene, zidafikatu poti ena ake akafuna kuchita zionetsero m'malo ena ake sizimatheka ayi. Amakumana ndi anyamata a miyala. Amagendedwa. Misonkhano m'malo ena ake siimatheka ayi. Amachita kulankhula mwathamo kuti kunotu sizingatheke, simungafike kunoyi. Masanje anuwo muzipanga kwanu komweko! Kuvala makaka a mpingo wina umakumana ndi anyamata amimba bulala zawo zikuluzikulu amakupatsa makofi usadzavalenso iwe wamva wamva iwe mbalame wamva iwe iwe sudziwa kuti kuno ndi kwathu usadzayerekezenso wamva mmenemo akumudzoka makofi mnyamatayo adamera mapiko anyamata kwabasi amalandira ndalama za misonkho yathu komatu kuzilandira osachita kena kalikonse ayi odikula komanso odzidzoka utoto nthawi imene ija amwene amapezeka kuti ali nawo pa mndandanda wa anthu ogwira ntchito m'boma Mwezi uliwonse malipiro kumalowa basi. Ndi mmenetu mphamvu zawo zidalili achimwene. Lero lino zinthu zasintha. Tinkaona ngati mwina mwake zikhala zosinthirako. Ayi ndithu achimwene, timadzinamiza. Tinkaona ngati mwina mwake anyamata atengerapo phunziro pa zimene anzawo ankachita. Ayi ndithu, akupitirizabe kuchita zimene anzawo ankachita. Kuopseza ena. Kuno sikopanga zanuzo, mwamva? Anthu okonzeka bwinobwino dongosolo lawo loti ayi tikhala ndi ulendo ozungulira mu mzindawu tikufuna kuwauza anthu kuti tikadalipobe ifeyo a mtambomtambo ndiye tikayambira pa manda a munthu wamkulu malemu Alidzi. Kukapita pamene paja kupeza anyamata okupatira tambala afika kale, apwitika awo ali m'manja, dzisenga zawo zili m'manja, akuti ife tikudzatchetchatu pano ndiye mukutchetcha ndi dzisengazi? akuti ee! Shaa! Zomwe zija ankapanga anzawo aja nawonso awamba kupanga zomwezi. Kuopseza anthu, kumadzitenga ngati basi alipo okha basi. Izizi izi sizikufunika koma kuti zisiyidwe izi. Tisamangozungulira malo amodzimodzi sizoona ayi. Achinyamata asiye kugwiritsidwa ntchito ndi atsogoleri ena ake adyera, asiye kukhala ndi mphanvu zina zake zachilendo. zikhoza kutibwezera mmbuyo. Achinyamata mpaka kumakhala ndi mphamvu zokagwira nawo anzathu obwera kuthawa nkhondo kwawo, kumakawalanda zinthu, kumakakamira kuti malowo awo atenga ndithu, migodi yonse tatenga ndi yathu basi. Ndi zinthu zimene zofunika kuziunikanso. Zisamafike poteropo idzativuta kutsogoloku. Tachoka kale kwa ngati komweko sitikufuna kubwereranso. Pamene mukukambirana aphungu, chonde osaiwala nkhani ya misewu makamaka kummwera kuno. Ija idasiyidwa ija misewu tatikonzerani. Blantyre Bypass Road kuli zii, uja wa Lirangwe Chingale zii. Palibe amene akukamba kuti kodi zikhala bwanji. ku Chilekako nde ee ayi amangeninso nsewu kubwalo la ndege kumeneku tikumachita manyazi ndege zikamatera inu komanso ku Machinjiri mu mzinda wa Blantyre ee ayi nsewu tatikonzerani amwene zoopsyato dzigambadzi inde koma ofunika kuchotsa onse tikonze nsewu wabwinobwino ndatha ine wanu kuno kumudzi ku Malawi